Anthu ake amene akutchulidwa mu vidiyoyi kuti ndi amene ampanga chipongwe kummenya mnyamatayo nde kuti akutitu ndi aja anyamata amenenso akuimbidwa milandu yonena kuti amanyamula zikwanje mu ulamuliro wa mcp ndi kumathamangitsa anthu kuti akhape an akutchulidwa anthu ake ndi amenewowo ndithudi kumakamba kuti zikukhalanso motani kodi apa hmm? Kuti anthu azimenyananso zikukhala motani mpakana kusenda amusendatu mnyamatayo to kumusenda mphuno iyi chani magazi okhaokha video ndikuonetsani komano ndikuonetsani nde kutino mu black and white colour chifukwa chonena kuti ikationeke ndi magazi nde kutino pamalo panopa nde kuti sitikuayimira bwino apa mabwana athuwa pajatu ali ndi malamulo nde kungoika zinthu za magazi magazi imakhala nde kuti pamene popo iweyo washosha amakuyendera ndithu mwapaderadera ndi ma email okuuza kuti aah phwanga ukupanga zosokonekera ndiye ndikuonetsani mu black and white komano mungapange pay attention malo mmene muzioneka nkhopeyo kunena kuti munthuyo ndithu anali magazi amenewo kuti muione yakhala bwinobwino ndiye kuti muona zonotino iyayi ija kuti ikuoneka tuzidza za iyayi zosakhala bwino magazi amusenda iyayi Timvere bwanji kuchoka kwa iyeyo kuti akuti kodi chikuchitika ndi chani? Akayankhula iyeyo nde tizangofotokoza no one or two things nkhani zokhudzana ndi anyamata amene akutchulidwawo nanga kodi zikukhala motani? nawo panali Molo, Gift Ngongonda, kobe grigore 16 ndi tiana tina ta- ta- ta- ta mbalimbali eh, aina Gift ndi azing'ono ake eh, ndamapakakanya kutani kutimenya kwambiri ndi amene ndikuwadziwa deriki pakamisa eh, ndi amene amene ndikuwadziwa ang'ono ang'ono komano ena mainawo sindikuwadziwa kwa anthu amene ndikuwadziwa kati akuluakulu ndi amene amanandibwera kutenga kutikunya mgalimoto kutibisa kumanda kwa Biwi mpaka kundimenya mande brazil chonchimo amene ati ndikati- nera amene wopereka information kuchoka ku DPP kuti anyamata a MCP amakhala apa amba ungaizi apa ngaizi ndopereka information ku DPP akumenya
anthu angati akumenyani eh alipo komanso amene tamenyedwa tilipo folo folo amene ndeno amenyedwa ife ngati a DPP tamenyedwa folo koma anyamata amatimenyawo alipo mwina mwake olo akuyenda 16. akuyenda game latundu anyanthu akuyenda pa Vitz imene ili ya fide masho akuyenda pa Camry imene ili ya Gift Ngongonda ali pa kaujeni Ractis ya black imene ili ya Dave Mulamulo okay chabwino yeah.
okay koma cholinga chawo ndi chani amene ujeni akufunafuna kwambiri Ah, cholinga chawo kwenikweni chimene sinathe kuwamvetsa bwino akuona kuti iweyo umapereka information kuno kumakapereka ku DPP kuti ife adzitimanga adzitipanga chipongwe eh mafesho amene ndaona ndiwe kwa masunzo ku Yesu kwa kanu
chabwino mmene tamvera pamenepo kuchoka kwa mamuna wakeyo i think anali ku polisi kumenekoko yeah, anapita ku polisi ndithu thawira ku polisi kuti mwina make akathandizidwe kumeneko komanso nde kuti kaya akapereka ma statement nkhani zake zikumayenda motero akuti anyamata azikwanje munamva pamenepo akutchulapo kaya kuti achina ndani Eric ndani dzina m'mulo akutchula anthu pamenepopo Guys ine I was not there, ineyo kunalibeko nde video yinso yatengedwa ndi anthu ena, thank you so much amene munakwanitsa kujambula video yi, sindingakwanise kunena zonena kuti no iyayi ndamuona wakuti wakuti komano mamuna wake amene wamenyedwayi wafotokoza motero mwaona eti nkhani izi ndizija timanena kuti tiloleni apolisi agwire ntchito chifukwa izizi zikubweretsa chisokonezo. anthu azimenyedwa chonchi kumasendedwa chonchi chochitika ndi chani guys work work these people anthu amene akusokonezawa mukawatulutsa amapezeka zonena kuti no zungochitika chipwilikiti chonchi mukulipika ngati osazamangaso amenewo kupeleka chigamulo osazamangaso anyamata amenewo nde uku akunena kuti amutenga munthu kupita naye nde kuti kuchani pachani pa manda aja amene ali pa lilongwe girls pamene pajapa kufika pamene paja kunde kunayi kummenyano tsopano Mmenyeni kumene kuja zosakhala bwino. Last time malo amene ankatchukira kuti iwowa amakakumanirana kaya kukadyera nsima yawo akakapanga za za zawo za za ujeni za upandu zawo zija malo amene amamveka amamveka kuti analinso chani analinso omwewonso manda apa Lilongwe girls. Kodi malowa ndi coincident kuti zikungochitika kutino ndi zosiyana komano awa anatchula kutino ankapezeka anyamata a zikwanje amapezeka nde kutino pa ujeni ku ku manda a Lilongwe girls. ku Lilongwe kape, kapena awa salawala uyu sakukamba za manda a Lilongwe girls kodi anthu angopeka kapena zikukhala motani guys this is not good dziko silikuyenda bwino tatiyeni tizionako zinthu mosiyana tisamangokhalira nkhani imeneyi anyamata aja amenya munthu apanga chonchi apanga chonchi nawo akamangidwa majaji enanso kumenekoko hmm?

Chadziwakiso ndani anapelekatu choncho analo osazawamangaso anyamata aworo koma ndiye kuti mayina awo akutchulidwa akungotchulidwa kunamizilidwa ngati akunamizilidwa ndiye khoti limene amene amangidwe khoti liaweluze kuti kodi iwowo akunamizidwa kapena ndizoona ngati akunamizidwa amasulidwe koma ngati zikuziwika kuti ndizoona akuyenela akumane ndi lamulo koma what is happening Lamulo limasankhano chani? Limasankha nde kuti no ujeni ba imasa limasankha nkhope amwe. Koma ona kuona mfanzi yomwe ikugwidwa akangoti lero iyaa uyu anapanga chipongwe ndi ujeni mkazi wake amucharger zaka 4. Uyu anapanga ujeni aa amucharger zaka mwakuti mwakuti. Uyu anaba ma phone amucharger zaka zakuti zakuti. Uyu anaba so milandu iyi bwa? Chochitika ndi chani nawawa kumazichedwa chedwa. Ma guy akangogwidwa mu community mu kupititsidwa ku police ii pita pa court samachedwa amwene kupezeka zonena kuti atchadzidwa nthawi yomweyo two three days apita kale nde kuti kuchani ku ndende koma ma guy awawa bwa kuchedwesa kuchedwesa chedwesa chedwesa chedwesa mukapeze nje ali ali related ali linked nde kuti ku chipani tingamakambe kuti nkhani izi ndi zabwino Izizi ndi nkhan sinkhani zabwino ayi. Ndi nkhani zokhumudwitsa zonena kuti no tikamakhala tikuyenera tiziyang'ana kuti kodi kumene kujako chilungamo chimayenda motani. Chimayenda motani chilungamo. Inuyo ndikusiyirani nkhaniyi m'manja mwanu a Malawi. Ndingopereka ma points awa. Number one, mm, anyamata azikwanje anavulaza anthu mu ulamuliro wa mcp ankalitsa mademo komanso kupanga zosokoneza. Number 2 dpp inalowa kenakono anthu aja anayamba kusakidwa azikwanje aja mpakana anagwidwa ndikumangidwa nkukhala ndekutino muchani mu selo anagonamo ndithu masiku masiku ankangomangidwa akapatsidwa belo kumangomangidwa kumangomangidwa akapatsidwa belo kumangomangidwa Number 3 kunapezeka zonena kutino Judge wina, ndaiwala dzina lake, anazagamula zonena kuti no, anyamata aja amasulidwe ndipo asadzamangidweso. Mwamvesetsa pamenepo eti? Anyamatawo amasulidwe ndipo asadzamangidweso, azingoyendera pa belo. Kaya apanga mlandu wina wotani, azingotenga mlandu umenewo nkuuphatikiza pa milandu yawo ija! Akatero basi azikayankha chani milanduyo pa khoti? mwaiona imeneyo eti chabwino zikutanthauza zonena kuti no anyamata aja amasulidwa apitano sopano ku nyumba ndi amfulu mwa njira ina yake amango zoti ali ni mulandu amangomva tsiku imene akuyenera apita ku khotilo koma masiku onse ndi chimodzimodzi samalandira any punishment basi amakhala ndithu akukhala moyo wawo bwinobwino nawo kumapeto kwenikweni ndekuti no anyamata aja ayambano kusaka anthu amene akuti kaya ankawaswa anakawaulula kaya ndikumakagwira ndikumapezeka zonena kutino kuwasaka and ndekuti kuwamenya now mmodzi mwa anyamata ovulazidwa wabwera ndekuti pa video imene takuonesani wavulazidwa basi nikupezeka zonena kutino akufotokoza kuti andivulaza ndakuti akuti ati chifukwa chakuti no akuti ineyo ndi amene ndimakaulula ma information oti iwowo ndi amene anatani anapanga chipongwe ankanyamula zikwanje chani chani nde basi akufuna kuthana nane kunditseka pakamwa kuti ndisazapangeso zimenezozo now takupasani ma points 4 and tikunena panopa nde tifuna tizidikira kuti kodi a police apangapo zotani kodi court nanga apapa apangapo zotani komano musaiwale court lanena kuti anthuwa asamangidwe Asagundidweso anthuwa azingoyang'anidwa. A Malawi inu mukutipo bwanji pa nkhani imeneyi? Ine nde sindufuna kuyikapo maganizo anga ndatopa kuyika maganizo pa nkhani ngati zimenezi. Inuyo mukutipo bwanji inu ndi mmene takupatsirani scenario imeneyi? Mukuona kutino ziyendepo motani pamenepa? Anthuwa kodi akuyenera amangidweso? Kapena anthuwa asamangidwe malingana ndi chigamulo cha khoti chimene apanga kuti asazamanganso anthu amenewa? Nanga kodi nkhani zawozi mukuziwona zikuyenda motani? Zikuyenda mokusangalasani m'mene zimayenera ziziyendera mu khotimo kapena ayi? Maganizo anu mu comment section nkhani zongomvesa chisoni kumbali ya ineyo nzokhudza kwambiri zosayenda olo ndi pang'ono pomwe kuti tiziyenda moteremu. Akuti.